Sinidziwa kuti m'maganiza chiyani za Khristu, za Yesu uja adakuferani pa mtanda uja. Inu mukadakhala kuti m'maganiza bwino za Ambuye Yesu Khristu, kadakuonani muli okangalika, muli osaumitsa mitima ku chimene Iye adanena. chimene chili m'Baibo. Kadakuonani muli achangu pa za iyeyo, ngati amatanthauza kanthu m'moyo mwanu. Umboni wanu ulibe ntchito. Zimene mungankhule ndi pakamwa sizifuula, koma zimene m'machita n'zimene zimafuula, zimene zimapereka ah, lingaliro lanu la chimene Ambuye Yesu Khristu ali. Moyo umene mukhala mukamamvetsera uthenga mukamawerenga mawu a mulungu mukamakhala kwanokha kuja kaya ndi kuntchito kaya ndi kunyumba kaya ndi kumunda kaya ndi kumalo a bizinesi zimenezo zimapereka lingaliro lanu la chimene mumaganiza cha pa Ambuye yesu khristu ngati lingaliro lanu ni labwino mmakhala moyo omkondweretsa iye kuyamikira ah, chi- chikondi ndi chisomo chake Haleluya! Ndiye tiyeni tisamangokonda ndi pakamwa, koma tizikonda kuchokera mu mtima ndi mu ntchito momwe, kumkonda Ambuye wathu Yesu Khristu ndi moyo wathu wonse ndi nzeru zathu zonse ndi china chilichonse chathu chonse, nakondana wina ndi mnzake, nasunga mawu ake m'mitima mwathu. Paulo akuti ndife akalata olembedwa kwa anthu onse, anthu m'moyo mwathu aziwerengamo za Khristu. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani, tikuthokozani chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali mwatipatsa ngati iyi yati mukhoza kutiphunzitsa za ufumu wanu. Bwerani a Mzimu Woyera mukatanthauze mawu anu akapangamo ku miyoyo yathu. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse mchiyamiko. Amen. Mawu athu owerengedwa achoka m'buku la Machitidwe 2 vesi yaka 38 baibo likuti ah, vesi 38 koma petro anati kwa iwo lapani batizidwani yense wa inu m'dzina la yesu khristu kuloza chikhululukiro cha machimo anu ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera ndipo pamene tamawerenga apa bwezi timapitiriza phunziro la ubatizo wa mzimu woyera haleluya mbuyo muja tinaona chakuti kodi mzimu woyera ni chiyani Taona kuti Mzimu Woyera ni Mulungu mwini wake, ni munthu wa mzimu, Mulungu amene ali munthu wa mzimu, chimene Mzimu Woyera ali, chifukwa Mulungu amatenga maonekedwe osiyana-siyana. Anatenga maonekedwe a munthu, mmene Ambuye Yesu Khristu anali pano pa dziko lapansi. Ambuye Yesu Khristu uja anali Mulungu 100% ali mu mthupi. Malemba akukamba za chimenechocho, Yesaya 9 vesi ya 6, tapitani mukawerengeni. Komanso Yohane 1 akuti dziko linalengedwa ndi iyeyo kumwamba ndi dziko lapansi zinalengedwa ndi iyeyo. Ndiye ni ndani iyeyo? Mukhoza kuona kuti si munthu wina, koma ni wolenga ameneyo, amene ali Yehova mwini wake, amene anasandulika thupi nakhala pakati pathu. Ndiye Mulungu ameneyo ni wakadzisinthesinthe. osati kuti amanangapo ayi koma ni mulungu amene amatenga maonekedwe osiyanasiyana monga mmene ine nkhozotenga maonekedwe atate nkhozokhala nkhozotchulidwa tate ndemwene nkhozotchulidwa mwana nkhozotchulidwa agogo ngati ni zidzukulu nkhozotchulidwa driver nkhozotchulidwa kachani zambirimbiri ni maonekedwe osiyanasiyana a munthu mmodzi ine koma nini dzina limene ni faison munthu mmodzi sikuti driver ni munthu wina osiyana sikuti atateyo ni munthu wina osiyana sikuti mwanayo ni munthu wina osiyana aleluya koma ndine munthu mmodzi amene ni maudindo osiyanasiyana ndi mmenenso mulungu alili chifukwa baibo liti bvera israeli ambuye mulungu wako ndiye mmodzi ndiye mulungu mmodziyu ali ndi maudindo osiyanasiyana kakombo wa mchigwa atate wosatha zambirimbiri zimene amatchulidwa aleluya ndiye tisamasokonezeke nkhani ya mulungu ili motero ndiye mulungu amatenganso maonekedwe a mzimu woyera ali mulungu yemweyo koma agwira maudindo ake mwa mzimu woyera aleluya ndiye ena amati a mzimu woyera ameneyu ni mthenga chabe wa mulungu amatero. Ena amati pali mwanayu ni mwana osatha atate na atate osatha koma mzimu woyerayo ni mthenga chabe si mulungu iyeyo a ni mthenga chabe amu ngati kuti iyeyo ni mulungu na anthu awiri osiyana kumeneko ni kulakwitsanso chifukwa tikaona mwana yesu khristu uja mmene adabadwira baibo likuti mzimu woyera anamphimba mariya ni pamene panabadwira mwana uja koma mwana uja ali pano pa dziko apa sanatchulepo mzimu woyera kuti ndi abambo ake chifukwa mwana uja adachitidwa conceive ni mzimu woyera sanatchulepo mzimu woyera ayi koma m'malo mwake amatchula atate aja muona ndiye mukhozaona kuti mzimu woyerayo anali atate yemwe uja koma ali m'maonekedwe a mzimu amene anadzamphimba Mariya chifukwa amati ada- mwa- tili modzi eh? eya sindifuna tikhazikike kwambiri pa zimenezo penepene Ah, ndiye mulungu ameneyu taona kuti ni mzimu baibo limati mulungu ni mzimu ndipo omulambira amulambire mu mzimu ndi mu choonadi ndiye mulungu wokhala mzimu anatenga maonekedwe a munthu ambuye yesu khristu atapita kumwamba kenako mulungu uja anatenga maonekedwe a mzimu woyera kuti adzakhale mwa okhulupirira ndi amakhala mu mtima mwa okhulupirira mwa ubatizo wa mzimu woyera abusa aloni mileva amenewo Akuti u- ubatizo wa Mzimu Woyera, ni kukhala kwa Mzimu Woyerayo mu moyo wa munthu. Mzimu Woyerayo ukakhala m'moyo mwa munthu, kuti wakhala mmene muja, akuti umenewo ndiye ubatizo wa Mzimu Woyera. Aleluya! Ndiye ni khumbo la Mulungu kuti Mulungu azikhala m'mitima mwa anthu. Ndipo Baibo, Paulo akuti ife ndife akachisi a Mulungu amoyo, moti Mulungu azikhalamo ndiye mwa ifeyo. Ndipo pokhala kuti ndife akachisi a Mulungu amoyo, tisamuononge kachisiyo ni ziwerewere. Tisamuononge kachisiyo ni ndudu, kuledzera, ni moyo wina uliwonse wauchimo. chifukwa nayenso mulungu adzamuononga amene aononga kachisi wake haleluya ndiye mulunguyo afuna azikhala mwa ifeyo mokhala ndi mwa ifeyo ma- mitima yathu haleluya afuna azikhala mmenemo mwa ubatizo wa mzimu woyera nde ni khumbo la mulungu lakuti achite mwa chonchomo monga mmene tawerenga ku machitidwe 2 vesi aka 38 Ni Petro ameneuyo, akulalikila pa tsiku la Pentekosito kwa anthu kuti, Lapani yense wa inu, batizidwani mu dzina la Yesu Khristu kuloza cikhululuko ca macimo, ndipo mudzalandila mphatso ya mzimu woyela. Aleluya! Ndiye kuti pali mphatso ya mzimu woyela imeneyi, imene ikubwela kwa moyo wa munthu wolapa macimo ake, ni kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Kulapa kolondola kumakhala ni zipatso za kutembenuka mtima. Ena amatha kusintha pompopompo, ena amatha kusintha mu ka process. Zilibe ntchito zonsezo koma nkhani ni yakuti kusinthika kwa moyo wanu kuchitike. Koma ena amatha nthawi yayitali zaka ni zaka osamasinthikabe, ndiye kuti inu kulapa kwanu sikunavomerezedwe. Haleluya! Ndiye mukalapa ni kubatizidwa mu dzina Ambuye Yesu Khristu, kuviikidwa m'madzi ambiriwo, ubatizo wovomerezeka wa m'Baibo umenewo. Ambuye Yesu Khristu adatipatsa chitsanzo kuti tidziwe kuti ubatizo ndi chiyani. Anachita choncho pamene anabatizidwa ndi Yohane. Ndiye pali lonjezano la mzimu woyera limene lili ukakhululukidwa machimo ako, aleluya, ukakhala kuti walapa molondola, Mulungu amati aha, iyi ndiye nyumba yoti nizikakhalamo tsopano. Kenako amabwera mmene muja mwa ubatizo wa mzimu woyera, aleluya. Nde akabwera mmenemo mwa ubatizo wa Mzimu Woyera, pamenepopo simukhalanso inu mukulamulira moyo, mukulamulira, koma amakhala Mzimu Woyerayo mwa ndani? Mwa inu, amene amalamulira kupyolera mu mtima mwanu. Asayansi ati munthu nopangidwa ku zinthu zitatu, mzimu, thupi, ndi moyo, nopangidwa ku zinthu zitatu. Thupi ni li, limene lili zokhudzira zisanu amati five senses kuona kulawa kumva kukhudza mzimu umakhudzidwa ndi malingaliro kukhudzidwa chisoni ndiye pali solo asayansi amakamba zonena kuti Munthu ali ndi kagawo ka malo mu mtima mwake kamene sim'malowa china chiri chonse, kaya magazi, kamene sikapezeka mu zinyama zonse koma mwa munthu mokhamu. Ndiye M'bale Branham akuti solo ili pamalo pati? Pamene pajatu. Ndiye pamalo pamenepo, pamafunika pabwere Mzimu Woyera azikulamulira iweyo. Akabwera Mzimu Woyera uja amalamulira malingaliro ako komanso amalamulira thupi. Pokhala kuti ndi iyeyo awulamulira, amakusinthayo kuti ukhale chilengedwe chakumwamba. Mzimu wako umakhala zolingalira zabwino, osati zaumve zazidani, osati zaumve zaziwerewere, komanso umakhala ndi kukhudzidwa kwa chifundo, amasintha chinachilichonse cha iweyo, system ya iweyo, komanso amasintha zokonda za thupi. Ngati thupi limakonda za dama, za zigololo, limakonda onera ma pornography, zithunzi za akazi osavala, akazi amaliseche, azimuna amaliseche, chifukwa pornography si amuna okha amaonera. Akazinso amaoneranso zimenezi. Mwandimva? Ndi zikhumbokhumbo za thupi zimenezo. Mumachita zimenezozo chifukwa chakuti simunabadwenso mwatsopano, chifukwa chakuti Mzimu Woyera sanatenge ulamuliro mu solo yanuyo. Solo ndi control tower ya Mulungu. Haleluya! Iye akabwera mu solo menemo, amasintha zokonda zanu za thupi, simudzaoneranso pornography, zidzakunyasani, simudzakondanso za dama inu, simudzakondanso za zigololo inu, ndipo mu moyo mwanu simudzachitanso dyokodyoko chifukwa cha zinthu zimenezizi. Haleluya! Kwa m'malo mwake dyokodyoko wa mkati mwanu adzakhala wa zinthu zakumwamba, zochita chilungamo cha Mulungu chakuti mumkondweretse Mulungu, namayimba kanyimbo mkatimu, zokondwerera chisomo cha Mulungu chodabwitsa chimene chinakupulumutsani. Mukadzazionanso zinthu zonyansa zija zimene munatulukako, zimene mwazisiya kunkhuti zi, simudzazikhumbiranso olo pang'ono. Zidzakunyansani, ndipo anthu ochita zimenezo mudzawapempherera. Mudzayankhulitsa za Khristu, kuti amene anachita chozizwa pa moyo wanu kusinthani inu, awasinthenso iwo. Chimenecho nchimene Mulungu amachita. Chimenecho nchimene Mzimu Woyera amachita. Aleluya! Ndiye Mzimu Woyera akakhala mwa inu, simukhalanso inu mukukhala moyo, simukhalanso inu mukulingalira, koma amakhala Ambuye Yesu Khristu pano mwa Munthu Wake wa Mzimu Woyera akulamulira mwa inuwo, akukhala moyo mwa inuwo. Ndipo mmene muchitira, mukhalira moyo wanu, anthu adzaona kuti ah koma zoonadi munthu uyu ni mkhristu chifukwa ambiri lero lino ali na chipembedzo koma moyo mmene akukhalira ni, ni, ni ziwanda ni asatana umatinso ndiye bola munthu ukhale osapemphera anthu amankhula mwachonchomo ndithu koma inuwo ni chifukwa chakuti mukhoza kubweretsa kusintha kwakuti anthu asinthe malingaliro awo oterowo anene zoona kuti akhristu sanathe chifukwa cha inu, ndipo Mulungu afuna achite zimenezo kwa inu, ngati mungamutsegulire, afuna alowe mu solo yanuyo, adzionetsere ku dziko lapansi, kuti ine ndikadali wamoyo, sindinafe. Aleluya! Ambuye akudalitse nonse.